bi n bɛna kuma ji nafa de kan ji minni bɛ nafa jumɛnw de lase i ma ani e kan ka ji min wagati jumɛnw de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i k'i jija ka video lajɛ f'a laban na ka d'a kan a laban na n bɛna gundo f'i ye min b'a to e farisogo o tɛ kɔrɔ i kan joona an k'a daminɛ

kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ dɔnni tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ ne tɔgɔ ye dɔgɔtɔrɔ usumani yaya ture ne bɛ baara kɛ mali dɔgɔtɔrɔsoba sabanan na n'o ye opital gabriel ture ji minni nafa caman de b'a la a nafa yɛrɛ o tɛ se ka fɔ ka ban ka d'a kan n'e bɛ ji min tuma bɛɛ o bɛ na ni fɛn ye farisogo la n'an b'a wele ko nutriments olu nutriments bɛ se ka kɛ sababu ye walasa k'i kisi bana jugu caman ma ji minni wagati bɛɛ lajɛlen na a b'a to farisogo température k'o lakili i ka ji min wagati bɛɛ lajɛlen na a b'a to fana nɔgɔ minnu bɛ farisogo la olu bɛ se ka bɔ wɔsiji fɛ sugunɛ fɛ ani banakɔtaga fana fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko adamaden farisogo a dilannen don ni ji ye bi wɔɔrɔ sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a yira fo bi wolonfila kɛmɛ kɛmɛ sara la o b'a yira an na k'a fɔ k'an ka adamadenya tɛ se ka taa ji kɔ walasa i bɛ se ka nafa sɔrɔ ji la i ka adamadenya kɔnɔna na a tɛ ɲa wagati dɔw de bɛ yen f'e ka ji min o wagati ninnu na ka caya ani ji nafa bɛ s'i ma i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na i ka se k'o dɔn komi n ye min f'i ye sisan n'o y'a nafaw ye o kɔfɛ n bɛna kɛwale tan k'o fɔ i ye walasa e bɛ se ka olu kɛwale tan in kɛ ka se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ cogo min na o kɛwale tan in o fɔlɔ o ye jumɛn ye n'i wulila sɔgɔmada fɛ fɔlɔ ka bɔ i sigilan kan i ka baara fɔlɔ kan ka kɛ min ye i k'i jija ka ji verre ɲɛ naani k'o min sɔnni ka i da ko fɔlɔ i bɛ se k'i da muguri n'a sɔrɔ i bɛ ɲugun i b'i da muguri fɔlɔ ka sɔrɔ ka ji verre ɲɛ naani min o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka taa i da ko o b'a to i bɛ ji nafa caman sɔrɔ i farisogo la a b'i kisi bana caman ma n'i b'a fɛ a ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ i ka kisi bana yɛrɛ ma teliya la a ka nafa caman ɲɛ i farisogo ye i bɛ se ka citron n'an b'a fɔ lemurukumuni i bɛ se k'o ji dɔɔni k'a la n'i tilala o kɛli la n'i y'i da ko n'i tilala dako bɛɛ lajɛlen na i b'i jɔ fana n'o ye filanan ye i b'i jɔ fo miniti bi naani duuru kɔfɛ i ka sɔrɔ ka dumuni kɛ ka ji min mais sɔnni miniti bi naani duuru in cɛ i kana ji min i kana dumuni kɛ a sabanan i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i dɔgɔyalenba k'o kɛ ji litiri kelen ani tila ou bien ji litiri fila i ka se k'o min tile kɔnɔna na a naaninan i kana to fo minɔgɔ k'i minɛ i ka sɔrɔ ka ji min ni minɔgɔ b'i la dɔrɔn i ka ji min kan'a fɔ i jɔ fɔlɔ ko fo minɔgɔ k'i minɛ ka sɔrɔ ka ji min a duurunan i ka ji min n'a sɔrɔ minɔgɔ b'i la wagati o wagati a wɔɔrɔnan i ka ji min wagati bɛɛ lajɛlen na i b'a fɔ i bɛ bɔ i nɔ la cogo min na a wolonfilanan sɔnni ka dumuni kɛ i b'i jija ka ji mililitiri kɛmɛ fila ani bi duuru ka taga kɛmɛ duuru la sɔnni i ka dumuni kɛ a b'a to dumuni bɛ yɛlɛma joona a seginnan i k'i jija ka ji min dumuni kɔnɔna na k'i to dumuni na walima n'i tilala dumuni na i ka ji min o b'a to dumuni bɛ yɛlɛma joona a b'a to fana e kɔnɔ tɛ ja a kɔnɔntɔnnan i ka ji min i fari bɛ se ji min kɔrɔ a tannan i b'a fɔ cɛw fɛ yen i b'a fɔ musow fɛ yen cɛw ka ji min ta ani musow ka ji min ta kelenw tɛ cɛ fɛ yen nɔ i kan k'i jija cogo bɛɛ la n'a sɔrɔ i ye cɛ ye i k'i jija cogo bɛɛ la ka ji litiri kelen ani tila ani dɔɔni min ka taga ji litiri fila la tile kɔnɔ n'a sɔrɔ i ye muso ye i k'i jija ka ji litiri kelen ani dɔɔni min ka taa ji litiri kelen ni tila ani dɔɔni i ka se k'o min tile kɔnɔna na o tɛ wajibi ye k'a fɔ i k'o dɔrɔn min n'i sera ka dɔ fara a kan o ka ɲi nɔ i bɛ se ka ji min wagati bɛɛ lajɛlen komi n y'a f'i ye cogo min na ni minɔgɔ b'i la hali ni minɔgɔ t'i la i ka to ka ji min n ye min fɔ sisan dɔ bɛ se ka fara o kan min b'a to i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ mais n ye minnu fɔ sisan i man ka jigin o jukɔrɔ cogo si la walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ komi n y'a f'i ye cogo min na n ko n bɛna gindo dɔ fɔ i ye video laban na e ka to ka ji kalaman min mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ i ka libitɔn k'a la ou bien i ka fɛn wɛrɛ k'a la ou bien i k'a kɛ kafe ye olu bɛɛ ka ɲi parce que ka d'a kan ji b'a la mais ji yɛrɛ gansan k'a kalaya k'a min a ma f'i ka ji wulilen min dɛ ji wɔlɔkɔlen ka ji bɛrɛbɛn ka sɔrɔ a ma kalaya ka dama tɛmɛ i bɛ se ka min min i da la ka sɔrɔ a m'i da jeni e ka to k'o min wagati bɛɛ lajɛlen na i bɛ kɔrɔ ka sɔrɔ i farisogo n'o y'i peau ye o ma kɔrɔ i bɛ to denmisɛnninya la wagati bɛɛ lajɛlen na n b'o gindo fɔ i ye a b'a to fana i kɔnɔ tɛ ja e ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na o ye ne haminako ye i k'i jija ka ji min ni minɔgɔ b'i la hali n'a sɔrɔ minɔgɔ t'i la walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ i k'an bɛn sibiri natɔ an bɛna kuma sumaya kan